ya ebe obi igbo ekele m unu sike onye chibike ya zere a ka m bụkwa nwanne unu nwoke NDS Opinion TV abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa iwetekwara unu uche nke m ọhaneze ndị igbo ọhaneze ndị igbo tinyere $50,000 onye ga-agwa ha maọbụ onye ga-anwụdere ha maazị onye ga-agbara ha ama otu a ga-esi wee nwude maazị Simon Ekpa wee kpọlata Naijiria ka e wee kpee ya ikpe ọhaneze ndị Igbo hmm. ọ na-atọ ọchị ọ na-atọ ọchị ee eh? ọhaneze ndị Igbo so ọ na-egosi na ihe a niile mere n'ala Igbo na ọhaneze obi dị ha mma ọbụladị maazị Nnamdi Kanu nọ n'ụlọ nga gacha afọ abụọ ugbu a na obi dị ọhaneze ndị Igbo mma na ya nwa amadi n'ụlọ nga ọhaneze ndị Igbo m asị m ajụ ajụjụ ogbugbu a niile e gbuge ụmụnne anyị n'ala Igbo ọhaneze ndị Igbo ahụghị ya ụlọ a niile agbago ọkụ ghara ghara ghara agbago ọkụ ebe elu ebe ala ọhaneze ndị Igbo ahụghị ya ogbu ụmụnne anyị niile e gbuge na Enugu nakwa ebe ndị ọzọ dị iche iche ọhaneze ndị Igbo ọ ha ahụghị ya mkparị niile Asari Dokubo nyege ndị Igbo gwara okwu niile ọ gwara ndị Igbo mechakwa buru egbe zipụta n'ihu na ọ ndị Igbo ka ejiri wee chere ọhaneze ndị Igbo ọ ha ahụghị ya ajụ ka m na-ajụ n'ihi na a sị onye ajụ adịghị efu ụzọ ma naanị ihe ọhaneze ga-ahụpụta na Maazị Simon Ekpa na o nyege iwu sit at home na ihe ndị ọzọ ọ bụ ya bụ ihe e ji sị na a chọ onye ga-agbara ha ama ngwa bịanụ ama agbara unu ama ebe otu unu ga-esi enweta Simon Ekpa ama m otu unu ga-esi enweta ya hmm? ama m ebe a ga-enweta Simon Ekpa a ga-enweta ya n'ukwu nne unu a ga-enwetacha ya n'obi unu niile n'otu n'otu a ga-enweta Simon Ekpa n'ama unu niile n'otu n'otu ama magbuchakwa unu otu n'otu ara ka ara gbachakwa unu no wonder maazị Nnamdi Kanu mgbe ọ ka nọ ọ sị na ihe unu wụ ọhaneze ndị oshi ihe unu niile wụcha ọhaneze ndị oshi ọhaneze ndị oshi na ama ọhaneze ndị iberibe ọhaneze ndị nzuzu okenye amaghị ihe okenye agwọcha ofe n'otu n'otu dịka unu unu tụgo onye ga-agbara unu ama otu a ga-esi enweta Simon Ekpa ka e wee kpee ya ikpe si ihe ọ na ihe nile mega n'ala Igbo na ọ dị n'obi mma na otu esi na-eme ala Igbo na ọ dị n'obi mma otu esi na-akpọbata Fulani terrorist n'ala Igbo a na-agwọ Igbo ji mmanụ na-egbuchi ume n'otu n'otu na ọ dị unu mma akakwa ha ka sị na ọ bụ oke nọ n'ụlọ na-agwa oke nọ n'ama sị azụ dị na ngịga ka ha ra bụ ihe nile bụ ọgbaghara mege n'ugwu hausa na ebe nile dị iche iche ma ndị bandit o nwere mgbe ị hụrụ unu hụ na ndị ndị okenye arewa forum pụtara sị na onye dị otu a na-enwetara ihe ya ma ọ bụ sheik ma onye ukwu ma onye nta but sheik gumi na ndị otu ha na-agbachitere ndị nke ha ma onye nke anyị dọga nnwere onwe ala igbo ọdịmma ala igbo unu nye gị 50,000 dollars 37 million ka na-ekwa unu ji 37 million ma imegharị unu oke a unu ji 37 million ma ụwa dị unu otu o shi wee dị unu ndị ihurihu ndị iberibe ndị nzuzu oke racha racha racha unu echezọ sị na ihe ọbụla rata n'akụkụ ọnụ na ọ na- na ọ na-alakwa na ihe ọbụla rata n'akụkụ ite na-ala n'akụkụ ọnụ maazị simon ekpa ga-agbapuchi unu ntị n'otu n'otu ama m ka e kwuru na ya kemgbe eji ekwu ya dos na-aṅụrị ndị iberibe ndị nzuzu ndị ụlọ ha nọ na-agba ọkụ nọ na-achọgharị oke ọhaneze ndị oshi ma ka ha ra bụ ihe nile sị ha bụ the governors of ala igbo ma ndị ndu ala igbo niile orji uzor kalu ha arthur eze ha soludo ha kpọshịwa ha aha ndị iberibe ka unu niile anwụcha n'otu n'otu n'otu Simon Ekpa Hausa na-ala unu n'iyi Fulani na-ala unu n'iyi lee ihe mege n'Enugu steeti so ihe ndị a niile mege na unu ahụ ga ebe na ka unu hụ ga naanị onye gị order of sit at home sit at home onye apụkwa n'ihi ka federal gọọmenti nwee ike hapụ Nnamdi Kanu kọtụ kwuru okwu hapụ ya ka ọ laa na o nweghị ikpe dịrị ya a ka nwụjide ya a ka jidesie ya ike ọhaneze ndị oshi unu pụtara ebe ikwu okwu sị na maazị Nnamdi Kanu na a hapụ ya o nwere ihe dị otu ahụ n'okwu ule unu aga ahụ ndị nke ahụ wee kwuo na anyị ga-ahụ ka eme ya eme na eh, Simon Ekpa arrest kpọlata ya Naijiria ka o bidokwa ikpe akwụ ya kwa ihere unu na-emezi anyị ihere unu na-eme anyị ka m mee ka unu mara ofu ihe unu na-amaghị ka m mee ka unu mara ofu ihe ọ bụrụ na a sị na e nwee ihe ọbụla mere Nnamdi Kanu echi unu ga-ahụ anyị niile bụ ndị ntorobịa na streeti and ọ ga-abụ n'isi unu niile n'otu n'otu ọkwa n'isi unu ka anyị ga-amalite ka unu na-echekwa sị na unu nwere nchekwa oge ga-eru mgbe ọ ga-eru na ala agaghị echi unu elu agaghị echi unu ọnụ ọnụ ewu ta agaghị echi unu na unu gwọrọ odeshi unu gwọrọ nke unu gwọrọ nke ọzọ mgbe o suru unu ga-ama akịrị na-adọ mmiri okwu kwushikwa ya ike n'ihi na mmegbu emegbu ya n'ala Igbo akarịala anyị aga anọzi fanye aka n'ụkwụ mmiri na-eju anyị ọnụ anyị agaghị anọ na mmiri ncha na-abagha anyị n'anya anyị agaghị anọ na mmiri ncha na-abagha anyị n'anya ma ọlị ma ọlị anaghị anaghị eme ya eme hmm? agụ ga-amụrịrị agụ mkpụrụ Nnamdi Kanu kụrụ n'ala Igbo kụnyere anyị n'ime dịka ụmụ Biafra ọ mịana mkpụrụ ọ wụghị naanị o puole ọ mịana ezigbo mkpụrụ ọkwa na a sị etu ya echi ọtụtụ Nnamdi Kanu ga-apụta ọtụtụ Simon Ekpa ga-apụta unu ama nke a unu mara nke a ugbu a buru nke a n'obi ọhaneze ndị oshi ọhaneze ndị oshi ọhaneze ndị iberibe ọhaneze ndị racha racha ọ sị Joe Igbokwe so na ndị sponsọ gị unu Joe Igbokwe so Hope Uzodimma so Hope Uzodimma Mbaka rerechiri rechi ndị Imo steeti sị na Hope aha abụọ o nwere Hope o nwe Hope ndị Igbo nwere Uzodimma nwee ụzọ ndị Imo nwere unu machaga unu nyegata 7 million iji kpọlatara unu ya na ọkwa na onye igbo ọkwa ndị igbo ga-erekwe ọkwa ndị igbo ga-enwute ọkwa ndị igbo ga-ere ihe a ga-eme unu ma esu unu ga-ama na ọ bụ naanị Nnamdi Kanu ugbu a bụ onye unu ji